takulandirani pano pa malawi live today lero takubwereseraninso bon kalindo bon kalindo ukuti chani lero The DC. Lero pa 24 July ndi siku limene a Malawi aziwe kunena kuti a opposition ali ndi welfare yawo kapena ayi. Ndi siku limene ife tiziwe kunena kuti Malawi akupulumusidwa kapena ayi. Ndi siku limene titi tiziwe ife kunena kuti umphawi umene ali nawo a Malawi upitilira kapena ayi utha. ndi siku limene amalawi ati adziwe kunena kuti ma opposition leaders cholinga chawo chofuna kumakaperekera makalata kuti ayimirire nawo zisankho cholinga chawo ndikufuna kupulumusa amalawi kapena ayi lero ndi do or break ndipo ndikufuna ndikuwuzeni inu a opposition kunena kuti ngati simupanga zimenezi zofuna kuti mugwirizane mupulumuse mtundu wa amalawi muziwe kuti amalawi sazakukhululupirani ndipo sazakukhululukirani ndipo sazakukhululupiraninso zimenezizi ndiye muziziwe ndipo meseji yanga ya lero Audio yanga ya lero ndikudziwa kunena kuti anthu ambiri akondwera nayo. Koma few individuals, anthu a satana, anthu amene akutidwa ndi chinyengo, anthu amene asambiridwa mankhwala, anthu amene satana waatengera kumidima ndi amene Ati akwiye chifukwa akuchita kuoneseratu kunena kuti amadana ndi chilungamo ndipo ine ndinena chilungamo chokhachokha lero wodana nacho adane nacho komanso wogwirizana nacho agwirizane nacho. Ndithokoze kwambiri mayi Joyce Banda kuti ndi mayi odzichepesa, mayi amene amaoneka kulikonda dziko lache ngakhale uni- eh, manifesto yache mukayimvesera ya pp iyo mupeza kuti ndi manifesto imene ili ndi welfare of the people ndi mzimayi amene ukamamva kulankhula kwache akuoneka kuti ali ready to work with anyone for the sake of malawi Komanso ndimuthokoze uja Enock Chihana ndi candidate amene alibe greedy akuchita kuoneka kuti Enock ali ready to save a Malawi. Enock Chihana Mulungu azimudalisaso akamapitilizaso kukudalisa iwe Enock azimudalisaso Joyce Banda chifukwa ndi inu asogoleri amene mukuoneka kuti muli ready to work with anyone. Tithokozeso asogoleri ena a opposition. amene akuoneka kuti ngakhale sanalankhule koma ali ready to work with anyone koma ndafuna ndibwereze kunena kuti ine ndimangonena chilungamo ndipo siku la lero mulisunge amalawi chifukwa lizapita mu history kuti ndi siku limene lili pa 24 julayi limene amalawi anatengeredwa ku ng'anjo ya moto kapena ayi Uthenga wanga wa lero upite direct ku chipani cha dpp komanso mtsogoleri wake Peter Mutharika. Chilungamo nchonena kuti ichi tikachifuna kuti tichinene chilungamocho, a Malawi akufunanso kuti Peter Mutharika atalamula dziko lino. Ichi ndiye ndi chilungamo. a, ukamapanga kafukufuku, ukupita, ukapita pena paliponse, anthu akuchita kunena kuti, Ife sitikumufuna Lazarus Chakwera, watizuza. Ngakhale olo maiko akunja, a Malawi akumeneko komanso anthu ena a maiko akunja akuoneka kuti chipani cha mcp sakuchifuna Mu- ah, pulezidenti wawo lazarus chakwera sakumufuna anthu amene akumufuna kuti alamulire dzikoli ndi peter mutharika but akunena kuti a peter mutharika musapange mistake yopita nokha yomusankha running mate wa muchipani mwanu akunena kuti mukangopanga zimenezi ndiye kuti inu mwapereka blank cheque kwa Lazarus Chakwera amene ati apange zinthu zoopsa amene ati azichite push kuti alamulirenso dzikoli. Akunena kuti inde mukapanga mukapanga kafukufuku anthu akuoneka kuti Peter Mutharika ali patsogolo ndipo zisankho izizi zikumuchita favour koma akuti musapange mistake a dpp kuyenda nokha akuti for the sake of malawi and so ine ndikukuuzani kuti for the sake of malawi a peter mutharika siku lanu ndi lamawa limene muti mukapereke mapepala ndi siku limene liti likakhale mukapange do or break mukangopanga mistake mukangoyipanga mistake imeneyi muziwe kuti mwayika malawi pa mavuto amalawi akunena kuti mupite kumenekoko ndi candidate wa chipani china ndipo inu a opposition nthawi yokuti mula- mu- muombole amalawi ku bondage imene ali nayo ndi imeneyi koma uthenga waukulu ukupita kwa a peter mutharika chifukwatu ukamamvetsera anthu sakunena kuti tikufuna dpp ayi akunena kuti tikufuna a peter mutharika alamulire dzikoli Ndipo a Peter Mutharika ngakhale kuti muli ndi mphamvu, muli ndi prerogative yosankha candidate running mate amene mungayende naye. Muno m'Malawi muno muli kan ma candidate awiri okha amene mungayende nawo ndipo zili ndi inuyo kuwasankha amenewa. Pa nambala 1 pali mere chilima amene uyu ndi kandideti wabwino kwambiri amene munati muyende naye ziko lilulutira anthu asangalala even a opposition ena abwera kuti azagwire nanu ntchito ameneyi ndiye kandideti nambala 1 iye ayi simufuna mufuna mutenge wina kandideti nambala 2 ndi amatchedwa kuti Dalitso Kabambe. Ngati simuyenda ndi Dalitso Kabambe ndiye kuli bwino tiauze awa a mcp amene akuzunza anthuwa apitirire kulilamulira dzikoli. Uwu ndi uthenga opanda chigamba ndipo ondida andide, amene angasangalale asangalale ndipo a Malawi ambiri ali nane kumbuyo kwangaku pa zimene ine ndikunena especially okhaokhawo amene amakonda dziko koma mukangopanga zozikonda ndikunena kuti mufuna mutenge mu chipani mwanu momo pa ma reasons amene sakuziwika bwino kaya muli ndi fear yanji kaya kaya ndikuzikonda koma for the sake of malawi muli ndi siku lomaliza mawa mawa ndi pamene inu a Peter Mutharika amene mwakondedwa kuchokera ku nsanje pakana ku chitipa nkhotakota pakana ku mchinji limene muti muphule dziko la malawi kapena simuphula dziko la malawi chonde ndikukupemphani kunena kuti mumvere the voice of reason amalawi akulira kwambiri ndipo mboni ndi inuyo a Peter Mutharika mmene amalawi akuzunzikira do not make any mistake don't make any mistake muli ndi maawazi kuchokera pano lero pa 24 kuzafika 12 koloko ya usiku if you cannot decide it is a do or break ndipo amalawi sadzakukhululukirani amalawi adzakwiya kwambiri amalawi sadzakuphu- ah, sadzakukhulupirirani chifukwa mwapanga mistake imene iti atengere ku mazunzo kwa 5 years vuto ndilonena kuti andale samafuna kuuzidwa chilungamo kutereko ena kutereko azitukwana ndipo ndikupempheni kuti ndiye mutukwane kupsa ena azinyodogola, ena anditchula maina, izi ndiye mupangedi koma ine ndingokuuzani chilungamo kunena kuti musatengeke ndi kutchuka kwanu kuti anthu akukufunani kapena kuti opinion poll ikunena bwanji, musapange misiteki yoyenda nokha. Komanso ndikupempheni inu a utm kunena kuti musapange misiteki yoyenda nokha. In short tingonena kuti ma opposition parties musapange mistake yoyenda nokha. Pamene mukapereke pepala it means inuyo mukufuna muyende nokha koma kwa amene akufuna kuyenda ndi anzache ndiye kuti pamene Mayi Joyce Banda akapita ndiye kuti ayenda ndi iwowo kapena iyayi a Peter Mutharika ayenda ndi anzache akapereke limodzi mapepala koma the moment mungopita nokha kuchokera lero friday ma, lero thursday mawa friday pa 25 saturday ndi sunday ndi pamene ziko liti lichite decide kunena kuti limene liti lidziwe kunena kuti asogoleri athu amene tili nawo ndi ozikonda asogoleri athu chimene akufuna ndi kutchuka asogoleri athu sali ready kuti aombole amalawi a peter mutharika you are the decider this is the only hour that you have to make malawi a better place or not ndipo izizi zimene ndikunenazi uthenga umenewu kwa amene mmacheza ndi akulu akulu aku dpp chonde utengeni uthenga umenewu muupitise kunena kuti uja wamisala uja uja wachamba uja uja wosaphunzira uja akuti mmalawi munomo muli ma candidate ma presidential candidate awiri ma running mate mary chilima komanso dalitso kabambe Ngati simusankha pamenepapa pa awiriwa muziwe kuti a Malawi ambiri amwalira kuphatikizanso inu nomwenso a opposition muphedwa chifukwa zisankho izizi simuzawina izizi mulisunge date iyi ndikunena ndi ineyo Bon Kalindo wa kwa Njeza kunena kuti ngati simupanga the needful a Malawi akwiya koopsa ndipo a Malawi sazakukhululukirani ndipo a Malawi sazapangaso china chilichonse chokumverani chisoni chifukwa ndiye kuti mwachita kuzifuna nokha dala. Musakule mtima osaganiza za kusogolo zimene simukuziziwa chifukwa miyoyo imene tili nayo iyi anayipanga ni Mulungu. Ndipo inu a ujeni a, a UTM mupange moyo umene anapanga malemu Saulos Chilima. Malemu Saulosi Chilimatu anali vice president wa ziko koma analolera kuzichepesa ndikukakhala ndi satanayo ndi cholinga kuti a Malawi amve kukoma. Inuyonso a utm mupange chimozimozi ngati angakuchiteni approach please musakule mtima ayi pitani mukakhale pa nambala 2. Koma izizizi zokuti aliyense akhale president president president zimenezi muphetsa nazo ana. muphetsa nazo dziko la Malawi limene anthu ake akukhala movutika kwambiri, anthu ake akukhala mu phati, akuona anthu mavuto day ndi day, anthu akukhala ndi njala, ana akulephera kuphunzira, ma salaries ndi ochepa kwambiri, zinthu zinadula kuno ku Malawi, fetereza kulibe, ndipo zonse zimene akukuuzani Chakwerazi ndi zonama, akuluakulu ndi zonama, mundimvetsetse ineyo. Choncho uthenga umenewuwu upite kwa Peter Mutharika kunena kuti musapange mistake yoyenda ndi munthu wa muchipani mwanu. Koma inuyo mutenge ndithu anthu ena akuzipani zina ndipo m'Malawi munomo tikapanga kafukufuku ndi mary chilima ndi dalitso kabambe chifukwa mukayang'ana mayi joyce bandawa siwokulatu mtima ayi akhoza kulolera kugwira nanu ntchito mukamuyang'ana chihana ndi uja wavomera kale david mbewe ndiye sangakale sangakulenso mtima ndi munthu wopemphera akhonza kubwera kudzagwira nanu ntchito koma musakule mtima The moment mungokula mtima muziwe kuti amalawi mukuwapha ndipo tiz, tidziwa kuchokera panopa pamene mai Joyce Banda akupita lero kukapereka kungofikanso mawa 9 o'clock inu mukamakapereka tikaona mukuyenda ndi anthu osiyana kupatula amene ndikukuuzani pano amalawi tiyambe kuzililira ndipo awa a mcp ndiye kuti akuwiniratu ndiye kuli bwinonso dzikoli lingokhala la one party tithokozenso northern block anthu akumpoto anthu okonda dziko lanu anthu osazikonda mwachita endorse peter mutharika tithokozenso a jb ku america anachita endorse peter mutharika ineyonso ngati activist weniweni amene sindimapanga mantha ndimangoyima pa chilungamo inenso ndikuchita endorse peter mutharika koma with a condition yonena kuti do not make any mistake awa ndi ndikulankhulatu panopa nditagwada mamawa ngati pano nditagwada kumupempha mulungu kunena kuti kumene uliko iwe peter mutharika mtima wako ufewese ugwire ntchito ndi anzako usamvere za anthu ena ache amene akuzungulira even olo wa mnyumba mwako musamvere chifukwa nde kuti ngati izi simuzipanga kuzakhala kumangidwa kuzakhala kuphedwa anthu kuzakhala anthu kunyongedwa chifukwa anthu amenewa akonzeka kwambiri chonde chonde ndikupempha mawa it is a do or break ngati muti muyende nokha muziwe kuti chabwino palibe amalawi azakhala okwiya kwambiri ndipo date ngati iyi muzayikumbukira kunena kuti kunali wina wa madrama anatiuza nkhani yomaliza ndi nkhani ya human trafficking imene ikuchitika ku wenera ku blantyre pamaso pa apolisi pamene anthu ochuluka kwambiri akuberedwa komanso ndikutengedwa ndikukasiyidwa ku mozambiki atanamizidwa kunena kuti anthu amenewowo azipita ku south africa pali racket imene ikuchitika ku mzinda wa blantyre pa wenera pamene madobadoba akumaanamiza anthu ngati ali ndi basi yopita ku south africa chikhalirenicho akufuna kuti wani aatengere ndalama zawo komanso akaasiye malo ena agulisidwe ma pali malo am- a- awiri amene akupangidwa anthu chipongwe wani uh, akuyambira kuno ku malawi ku wenera kuwatengera anthu ndalama zawo 2 akumakapanga anthu chipongwe pa area ku mozambiki komanso pa boda ya malire a mozambiki ndi zimbabwe anthu akumanamizidwa akapereka ndalama zawo ndikutengedwa panopa pa minibasi ndikulowa nawo pakana ku mwanza ndikulowa nawo pakana mmozambiki ndikukafika kuja ndikuachita dump. Tikunena pano anthu ambiri azimayi ndi ana akuvutika kwambiri ali stranded akugona pansi pa border ya malire a Mozambique ndi Zimbabwe. Madobadoba ena okhalanso azimayi enawotu atawanamiza kuti uh, tikudulireni matikiti kuli basi yopita ku South Africa. Chonde abale samalani kuli anthu amene akupanga human trafficking ndipo ena akutenga ndi ana omwe akutenga ndi azimayi kuwapanga chipongwe mu msewu a- kuwatengera ndalama zokuti ati ndalama zazilipira mu msewu komanso kuwatengera ndalama zokuti adulire matikiti kuwatengera ndi china chilichonse ndikukachita dump kuwachita dump minibus imenenso awatengayo atazazisamu anthu 6 6 pa mpando umodzi and izizi zikuchitika at the watch of the police apolisi akuona pa wenera anthu akuzunzika kupita kukadandaula palibe chimene chikuchitika kupita kukanena kuti apa pakupangika chinyengo palibe chimene chikuchitika Pali azimayi, azimayi amene ndili nawo mayina awo, sindikufuna kutchula dala, akupanga human trafficking, akuzunza Amalawi, akuwabera anthu dzuwa likuyaka ndithu kuwabera anthu. Komanso pali wina wache uh, uh, munthu wina uh, amene akumatenga anthu kuchokera pa Wenera ulendo nawo kumakasiya kumenekoko ku mwanza akumawanamiza kunena kuti takupezerani bus ili kumenekoko ku mwanzako akapita kumenekoko anthu aja ndikumaathawa munthu wina wamfupi kwambiri wamfupi amakhala pa wenela pompo amatchedwa dzina lache, ayi sindikufuna kutchulanso chifukwa ine ndimafuna kuti anthu munthu nsamuchite injure koma ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti pa Wenela pakupangika zinthu zonyasa kwambiri anthu mukuyenera musamale. Bon Kalindo.